wee sị na achọghị m ka m were sọ akụkọ na-abịa akọrọ unu mana akụkọ erika m wee gbapụtasị ka m kwue nka ofu nwaanyị gbakwutere anyị sị na ọ na-abụ di ya na-abalị ya mba ọ na-asị ya na ọ ma na ọ ya abụ mmadụ na ọ ma na ọ ya aba uru na ụmụ ọ mụ aya abalị ya uru and ọkwa di ya ya na di ya mụrụ nwa na ya bụ ọnụ di ya na-akọ ya mgbe niile nwaanyị a sị na ọ na-ewute ya mgbe ọ ga-abụ onye bụ ezigbo nwanne ezigbo ọyị ya bụ ihe na-eji ihe a na-akọ ya ọnụ na ya na-eche ya wee sị ka ya bịa jụọ anyị sị anyị biko ihe nka ọ bụ gịnị my people my people ị bịakwana across my video ị na-agbanị na-esharerụ m ya na-alike ya na-eme ka mba ụwa niile ka ha na-abata ka ha na-anụta ihe ada ka adamma na-ekwu azịza m bụ nke a enwere family mbụ na ha ma akọ ọnụ and ịkọ ọnụ a ha ewego ya as normal thing ha ada ewe ịkọ ọnụ na ịkọ ọnụ na-emezi ha ada ewe okwu ha kwuru n'ọnụ na okwu a ga-abịa na mmezi mana o nwere family ha adị akọ ọnụ i toro ebe bụ na maybe ada akọ ọnụ ọnụ ọbụla a kọ gị ị ga-eji ya because ị marụ na okwu ọnụ nwere power mana enwere onye amarọ na okwu ọnụ nwere power di gị nwere ike iso na ndị bụ na ha amarọ na okwu ọnụ nwere power o nwekwaranụ ike o soro na ogogoro master ọ bụrụ ndị na-aṅụ aṅụrụma nne e ọ bụrụ na di gị so na ndị aṅụrụma wee na-akọ ọnụ ọ ya eme mana nwee ihe m chọrọ ka m gwa gị mgbe niile ọ na-ekwu okwu against your children against your life o kwuchaa ya gị ekpe sị chineke biko na ihe niile ọ na-ekwu aya eme n'isi ụmụ gị na o buroru gị ụmụ a nine months n'afọ na ọ gị buru ha n'afọ na ụmụ m a ga-abara m uru i pray for my children that this my children unu ga-abara m uru unu ga-abara obodo unu unu ga-abara chi unu uru unu ga-abara onwe unu uru otu a ka ị ga na-ekpe ya ị ga-abakwuru nna mụrụ gị uru ị na-ekpe ya don't pray against him maka na ụfọdụ ekwensu na-euse ofu onye na family wee na-emebi blessing o nwere ike ọ bụrụgo na ụmụ gị a blessing ga-esi n'aka ha bata ga-adị too much ihe a bụrụ ihe ekwensu ji agba ha mgba ihe ọzọ bụwa mgbe ọbụla ọ nọ na good times na-agwa ya na-akọwara ya na okwu ọnụ nna adịrị easy na-akọwara ya sị ya na ụmụazị a ha megodi ya ajọ ife nya ekwusina nya ekwuna ife a maka na ọ bụ na ụmụ a abarọ gị uru ọ gaghị abalị ya Hmm? mmadụ ada abụ onwe ya ọnụ ngị na onwe gị ị marakwa na ihe ahụ ị na-eme ya na-eme ka ọ na-ekwu ụdị okwu a nne biko ị ga-akwụsị ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ onye na-etinye ogogoro n'ọnụ ọ bụkwa onye na-etinye ogogoro n'ọnụ o nwekwa ihe ị ga-eme ya ịma na ọ nya nwa bụ ji ya ọnụ ya ọ madịrị ihe ọ na-ekwu ịma na ị ga na-ekpekwuru ya kpewekwuoru ya ekpere ka ekwensu ghara i use ya wee ghasaa gị ihe ọma chukwu na-emelụ gị okwu ọnụ gị ga-adị more powerful than nke ya kee ka ọ ga-esi ebe ọ bụ na ọ na-eme mgbe ọbụla gị nwakwa mgbe ị nọ n'akwa kpee ekpere maka ụmụ gị mgbe ị na-eje eje kpee ekpere maka ụmụ gị bido na-ekwugharị ife o kwuru n'isi ya tọghalịba ya ị na-atọghalị ya ọ ga-adị mma hmm?